abụ m a trained accountant but ife eji maa m n'obodo oyibo bụ ife gbasata african dance you know abụ m a strong promoter of african dance and culture enwe m one of the best group in europe ka na-perform anyị nwee hubs na Nigeria ebe a nwekwuo na Ghana and then we used to have in South Africa but um, our lead dancer in South Africa stopped dancing so that you know that area was stopped you know so yeah abụ m a strong pra- practitioner of African dance echikwulu m echichi afa echichi m bụ aka na-ezi igwe

the issue bụ anyị that inferiority complex anyị bụ Africans na-enwe in just about every sphere of life dị reflected in the way anyị si na associate onwe anyị with our culture both in the in the in diaspora and n'ụnọ anyị ndị ọcha abịago intimidate anyị to such an extent that na everything ndị ọcha bụ the best thing nke anyị abụrụ a, a second best but that is not true every typical african dị anchored traditionally in our culture a pụta tiefu ogene ebe a nọ ọ sọ gị yie trouser yie coat mee ihe na ị ga-agbapụta you know kilie nene anwe sorry if I have to illustrate o nwe akụkọ a kọ judge a sị na mmadụ tiwa mmadụ isi ebe na-eti ogene edulie je court magistrate sị ya ka ihe eziokwu ka e kwu na i tiwa onye isi maka ogene ọ sị ya ọ sị ya kee ihe i ji tiwa onye isi ọ sị ya magistrate na o nwere ihe ya ga-ekwu ya gegodu ntị ka ya kpọọ ndị ogene e dulu ogene bata na church na court ndị ogene bunie ogene wee kụba ikpachi a kụrụ ọnụ ogene ịtọ ma ịnọ judge si na bench ọ nọ gbadata buru lawyer mabunie lawyer pịa ya isi n'ana nya ife o zi ka ọ bụ ka ị gụna akwụkwọ ka i mena oyibo ihe na-asọ onye igbo omenala anyị ji so ka dị gị n'arụ na anyị pụta anyị na-eme ka ya ị sị na ị bụ onye omenala enetuo gị anya anyị inherently anyị nwee african culture as part of our dna you know onwero ife ọ ga-abụ apụta kwuo about african culture onye ọbụla bụ nwa afọ igbo no anyị mebezie nke na anyị je secretariat na anyị mee ihe na igbo ịchịkọ onwe ka ọ ga-abụ ị pụta a ghara ịsị na na ị bụ onye ime obodo but that is wrong mgbe m kọwabazi nke ọ nye gị details music in Africa dị entwined with life. In Africa, music is life, life is music. apụta ndị ọcha fụ a child of three bụ onye afrịka i dobie n'ana music kpọrọ ana ọ ma ka ọ ga-esi dobe ọ ma ka ọ ga-esi dobe aka ọ ma ndị ọcha pụta ya na-asị obele nwa what is it about africans mee music ọ dị like ọ dị ingrained in us in anyị ada amụdo the this it comes naturally the thing bụ mgbe ị kwọ nwa nwatakịrị n'azụ ị na-agụ egwu ị na-akụ aka ị na- ị na-ete ị na-eme from birth anyị dị introduced to music and dance it becomes part of life ị na-eje ugbo a na-agụ nke eji akọ ugbo a na-akwa ozu a na-agụ nke eji akwa ozu e na-echi ọzọ a na-anụ nwanyị enwe different things ị bịa fetish worshiping ọ bụrụ ndị ọcha fa na-akpọ ịgọ our spiritual life no fetish a lot of African dance and music originated from what they call fetish worshiping ị na-agọ arọbinagụ enwe egwu eji agụ ya onwe ka esi etie ihe onwe egwu a na-akpọ ịkpa ndị ji agha bee isi mmadụ ọ nya ka a na-akụrụ ndị ndị nwa e, egwu igede egwu ọgaranya egwu ndị chiri echichi ọ bụrụ igwe ka o si nọla ebe anụ a ọ pụta ya na ndị igwe ibie bịa ejiri egwu ogene igede ka ị ga-akụrụ ya ọ pụta so egwu a niile bụ the symbolic of our cultural life or a marker of cultural landscape

the upper body earthward. And if you look at our lifestyle for those people nọ in those area, anyị na-akọ ugbo anyị na-ebend ebend ị na-eje ịkpata nkụ ị nwere space ịkwụ ọtọ na-eme ihe na ị ga na-ezele osisi na-ebend na-eme ihe na so because life Ref music reflect life and life you know is a reflection of music that our lifestyle na dey captured in our musical form e move o dịka further up the savannah area niger gambia upper part of gambia upper part of ghana and ụmụ ihe ndị ọzọ their their musical form i nee ya anya ọ dị upright for instance in ivory coast gambia and ụmụ ife ndị ọzọ fa nwe common dance a na-akpọ jinjumba egwu ime ikolobia otu anyị si ete egwu ogene a na-akpọ ya jinjumba jinjumba bụ egwu ikolobia ji asị ife na but the shape the form the body shape when they are presenting it fa na-akwụ upright ị kwụrụ upright tee egwu igbo a sị na onye a bụ onye nzuzu but in their place that's their form ị fụ that geographical area and terrain na-adetermine the nature of posture the style of dances ịgbada I can, I can teach you dances all across Africa I've done African dance for over getting to 30 years ọ mụ bụ the first onye Igbo bu egwu Africa banye Buckingham Palace ọ mụ bụ the first person you know jee OPEC gala night with egwu atilọgwụ ọ mụ bụ the first person jee Dubai by you know the Dubai government with egwu atilọgwụ invited to stay there for 10 days ọ mụ bụ onye bịa kpokọrọ ụmụaka na-ete egwu omenala nye ha nọrọ ebe a chọta visa chọta work permit their bank ihe duru ha luta London on my so ebi m ihe a aka because ebido m tebe egwu from the age of six ka m je obodo oyibo ọ pụrọ m n'arụ I saw that there's a niche market for African dance. Ndị na-eme ya eme na-eme ya nnọọ ka ọ bụrụ na fa me African dance ị bịa yiri wrapper jiri handkerchief bịa na function na-eme na-eme African dance m sị mba this has to change. ị ga-eme african dance mee african dance ka e si eme i collected a group of people kụzibe fa egwu it took us nine months to get it to the form m ma egwu african dance kwesịrị ịbụ mbọsị m bubata m bubata did this nke nzeribe the first igbo congress bụ mgbe m launch ihe na nzeribe um, ke this guy senate president um, ka afa this guy mba ọ bụrụ oge ndị a Okadigbo Okadigbo m gụba gị celebrities a na-eme emesịa that that first Igbo Congress eme ya na Camden Town na London ezukọ Igbo bụ Igbo emesịa ka esi mee a sị ka e nweta the cultural element m wee bịafe ndị a jụ a na-eche na esi m naijiria na anyị si naijiria bịa but i created it in london because na ife a kpọ ọrụ ọ bụlụ ọrụ i took my time nine months of my time my costume i refused to sew it in london ezi m ozi here ndị na-akwa akwa atilogwu akwa alụmịa they sent it by DHL to London so nwanne m omenala anyị bụ ihe ọ bụ going back to terrain and the relationship with dance i je South Africa the Zulu warrior dance fa ada ebende ebende etedete because all, all savannah area ka major part of South Africa bụ Zimbabwe Mozambique o nwe egwu a m na-ekwu egwu m na-akụzi now ekpokọta m all the African dances as a collective form eji m egwu Botswana Tswana dance a na-akpọ ya Setapa eji m egwu egwu South Africa a na-akpọ ya sorry m lota the name efela eji m egwu Kalela from Central African Republic eji m egwu be anyị ekpokọnata m egwu from up to 12 cultures na-ekreti ife na anụ ebido m na London na-enye instruction for 5 months egwu a ka na-esi ana m eje rehearsal in the next one hour 30 minutes for, since m nata anata m um, October the 11th Ana m eje rehearsal for this particular egwu three times a week. yeah omenala anyị amaka ejego m festivals em, Wembley mgbe e mere Wembley Stadium na London akpọgasị ma ndị Irish ma ndị s- ma mgbe anyị luta anyị tie ọha na eze mmọnwụ A- Afrịka egwu- ịgbakwa egwu be ọ na-abụ anyị jee festivals ejego m festival osibisa you know name it ke um, this guy nke liverpool um, this singer um, oh, you know one of the, high, the you know major singers and but drum anyị a drum african dance dọrọ ana na stage ndị ọcha ama nnatịla anyị apụta and egwu anyị that is na describe the thing ana m asị na ọ emotionally charged drumming ịpa egwu aka ime ọ bụlụ ogene ka ị kụ um nke a azaa ya nke a azaa ya because egwu anyị nwe structure apụta ebe a kụọ ogene nye gị ịchaka nye gị ihe a ama nsị gị na ihe ị ga-akụ as nwa afọ afrịka onye ogene na-akụ bulu ịchaka because we create a structure where we leave little spaces for instrument ị ga-eji 20 ọ sọsọ na afrịka ka ị ga-enwe 20 instruments o nwerọ nke ya na nwanne ya na-clash anyị kụọlụ gị egwu ga-agba gị anya mmiri ọ ka anyị dị nkwube nnọlọ ebe a kwube m ga-ekwu luo echi because mụ na ije nsị gị close to 30 years of my time in diaspora you know i wanted to show ndị mmadụ sị that na this is possible enwego m award from the queen i jee na my website ị ga-afụ foto mụ na queen Queen of England nke a nwụ ị fụ foto mụ na Prince Williams eyi m akwa atilọgwụ ejego m Oxford University the seat of wisdom ndị ọcha you know on Black History Month which was in, in, which is usually in October a kpọọ anyị ka e nwee black representation of black people eyi m costume ife na anyị tie ndị a mmọnwụ tesie egwu you know i wanted to say some of the things m na-eme because one thing i want to do bụ achọrọ m mpụta anyị tesie egwu a kụọ aka because it's spectacular but african dance is not just a spectacle ọ a deeply meaning cultural form I want them to understand it for what it is. Naba fa microphone. The MC on this, Oxford University, the seat of wisdom, Ebo Ibo. Amụba amụ nke onye a you know, etu m abụba ugo na ụmụ ihe ndị ọzọ na agwọ na onye makwa ihe onye a ga-ekwu m sị ọnwụ anye microphone ọ bịa onye mc bịa ikwuchita m sị ah, please can I talk e wee nye microphone half of ihe a m kwuo ebe anọ I took time you know gba ndị be anyị na-asị gbalụ ha ngo ịma ngo gbalụ ndị ọcha ngo in their own language maka akwụkwọ anyị na-agụ ebe a, anyị na-agụ oyibo gụọ ya ọfụma sụkwa ha oyibo ha anwa fa aghọta that na onye nọ ebe anwa even though na abụ m a proud african dancer and african eje m akwụkwọ The, the promotion of our culture, the challenge is the more within Nigeria. Because anyị, in as much as we enjoy our culture, we are happy that na e nwe practitioners keep that culture alive. Anyị ada accord ya the respect ọ deserve. Anyị ada afụ ya ụmụaka na-ete egwu omenala generation aga ọ gago generation a na-ete egwu omenala ọ ga-abụ ha pụta ebe na-eme mmemme politicians ebu pepe soup na-agafe ha n'ihu that's the height of disrespect if na ọ michael jackson na-eti egwu ebe a onye ọbụla anọrọ ka onye a wụ mmiri oyi n'isi But these are our stars. They're excessively talented, even more talented than ndị a na-ekwu okwu because it's not a secular musical or dance form. a na-associate with ụdị egwu a with ụmụaka agboro ụmụaka si village pụta ndị na-akọ ugbo and then, then you have. But this is one, this, these are the demographic group, one of our most talented group of people. Anyị ada enye fa respect. Ị bịakwa ị ga-akpọ onye ji egwu bulu ndụ ị je ikwe ya sị ka i nye ya 30,000 o buru 20 people bịa